Sa chluiche ceannais sinsear, d'éirigh leis na Gaeil rogha na coitiantachta a chloí lena n-áit a dheimhniú. An foireann is nua-bhunaithe i dTrá Lí agus foireann sóisir go dtí dhá mhíle is a naoi déag, an éireodh leo stair a bhaint amach? Ina gcoinne, bhí na seaimpíní reatha agus an foireann is rathúla i gCiarraí, Na Fathaigh ó Chill Airne, Na Crócaigh. Dá mbuafadh foireann réigiúnach Craobh Peile Chiarraí, bheadh na buaiteoirí ón gcluiche seo mar ionadaithe na Ríochta i gCúige Mumhan. Bhí Brian Tyers agus Aodhán Mac Gearailt i dTrá Lí don chluiche ceannais neamhghnách seo. Tá an bháisteach ar tí teacht chugainn chomh maith céanna in airde sna frathacha ansan le Mark O'Shea agus Stefan Okunbor ansan agus ar deireadh is é Looney a gheobhaidh seilbh den gcéad uair ach bainte dhó súd go diail ar fad ansan. Oisín Maunsell, beidh sé siúd ag déanamh an-chuid oibre chomh maith céanna dóibh ach ar an ionsaí agus tá seans ar bháide ages na Gaeil, an cinneadh ceart b'fhéidir ag an bhfathach lár páirce Diarmuid O'Connor. Buille diamhair. Tá sé fantastic sa líne lán tosaigh ach tá cabhair ag teacht isteach idir an dá linn. Gavin O'Shea, tomhaiste ar fad go dtí Brosnan. Tá sé sin gan locht mar phointe. Yeah agus an pas isteach nótáltha ar fad ó Gavin O'Shea. Féach ar sin. Níor bhuail sé an talamh in aon chor isteach, díreach isteach i nglaic Brosnan.
Sea, tá an láimh lena thaobh síos. Is é ag sileadh uaidh, yeah. Brian Looney idir an dá linn i sní na himeartha, am aige féachaint isteach arís go dtí Brosnan. Tá raic á dhéanamh aige ar an gciotóig arís. Trí iarracht ar scór, trí cinn de phointí cláraithe. Siar anseo anois agus arís roghanna i gcónaí ag a leithéidí Brosnan i seilbh na peile. Burns anois. Folt breá gruaige i mbliana air, seachas mar a bhí anuraidh. Gavin White ag tabhairt fé dhá phointe anseo agus an ainliú go diail aige.
Yeah, sin é na buanna atá aige Gavin. Tá sé chomh oilte mar imreoir caide, tá sé chomh tapaidh, stiúraíonn sé an imirt le pasanna is féidir leis línte a bhriseadh.
Courtney, a bhí an-mhaith an lá deireanach. Brian Looney, naoi nóiméad déag caite sa chéad leath. Gavin White anois, d'iarraidh bob a bhualadh ar James O'Connor agus tá dhá phointe faighte ansan ag Gavin White, sin ceithre cinn ar fad is dóigh liom. Yeah, mar a dhein Brian Ó Beaglaoi sa chluiche idirmheánach, d'aimsigh sé ceithre cinn sa chéad leath don Ghaeltacht, dhá cheann faighte cheana féin ag Gavin White. Comórtas beag eatarthu inniu b'fhéidir, ach címid ansan an gliceas uaidh. Diarmuid O'Connor. Andrew Barry istigh in aice an chúil. Déanta go maith aige, Evan Looney a chur dó agus tá bearna déanta go diail ar fad san sábháil aige Shane Murphy, pointe dos na Gaeil. Yeah, níl sé ró-mhór san imirt. Diarmaid, ach sin é an dainséar a shleamhnaigh sé laistigh de Evan i bhfad ró-éasca an babhta. Féach air sin, sleaschéim an-dheas uaidh an babhta san agus is dóigh liom gur chuir Shane Murphy méar leis sin. Buailte isteach anseo chomh fada le Michael Potts aige siúd a bhí i lár na páirce, cuid den bhfeachtas club an bhliain sin, McCarron Brosnan arís in eireaball na gluaiseachta agus pointe an-dheas. faighte anois aige. Ábhar spáis ar an gcliathán san an-bhlocáil aige Evan Looney, sciorradh na caide má tá tagtha chomh fada le Tomás Ó hAiniféin. Dhein sé go maith agus beirt a chur de. Tacaíocht ag teastáil, James O'Connor anois. Siar go dtí Tomás babhta amháin eile. Oisín Maunsell a chruthaigh an spás go diail ar Gavin O'Shea ansan. agus é seolta go hálainn aige thairis an dtrasnán. Yeah, agus Evan Looney ag coimeád súil an-ghéar ar fad ar Diarmuid O'Connor an babhta san ach arís Shane Murphy chomh tapaidh leis an gcic amach, róthapaidh don réiteoir. Deis simplí go maith anois aige Tony Brosnan anso. Címid Andrew Barry ach bhí sé róthapaidh do. Tugtha go tapaidh aige sna Crócaigh Kieran O'Leary agus arís Conor Bohane. le sábháil nótálta eile. Yeah, bhíodar ar fad 'na gcodladh seachas Bohane, an babhta san, ach. Fearann Beal á thabhairt aige Burns do Kieran O'Leary nár thrasnaigh sé an pheil. Caithfidh sé a dh'fháilt arís. An bhfuil éinne acu go bhfuil sé de mhisneach ann agus de chum. Á, faire bearna! Cá bhfuil an chosaint? Anois an seans ar bháide, O'Connor arís pointe an turas so. Is dócha go raibh sé ceart aige tabhairt fé.

Ag imirt mar chosantóir le cois in ionad an lánchúlaí, sin é Maunsell agus ceann an-dhainséarach, tá cúl ann! Tá cúl ann aige Diarmuid agus mé díreach tar éis a rá ná raibh puinn déanta aige á, léan orm. Agus báide is dhá phointe faighte ag an bhfear bocht agus gan ach lámh amháin aige ach, yeah, sé an trua nár aimsíodar an báide deich nóimeataí níos luaithe a Bhriain agus, Ardóidh sé, tabharfaidh sé ardach beag dóibh is dócha. Tá ceann nó dhó eile ag teastáil uathu. Bhuel, ar a laghad bhí sé san áit cheart. Bhí san an-achrannach ar fad do Shane Murphy. Sé chúinn Auchan Boole anois. Dá bhféadfadh Sheehan b'fhéidir dhá scór dhá phointe a dh'fháilt anso. Tá sé ag tabhairt fé ceart go leor. Tá siad ag liúirigh sa tseastán agus tá brat oráiste ardaithe aige Jack Sheehan. Cúig phointe faighte aige Jack, creidiúnta, agus anois ceithre phointe idir na foirne.
Bhuel, bhíomar a rá, bhíos-sa a rá ná raibh seans na ngrást aiges na Gaeil, nach tá an slua ina bheathaigh anois. An chic amach i gceist Shane Murphy, Jack Barry ag éirí in airde ach mar bharr ar gach donas, Gavin White, tá bearna mór ann, Okunbor a luigh amach air, tháinig trasna anso, ab é seo Hennigan agus tá pointe faighte aige Alex Hennigan. Tony Brosnan. Laoch na hImeartha, Kerry Petroleum, TG4 anseo tráthnóna. Tá an bonnán buailte anseo agus tá an ceiliúradh tosnaithe. Dos na Crócaigh, cé ná beidh siad róthógtha leis an gceiliúradh, tá sé seo buaite go rialta acu. Pat O'Shea agus Andrew Kennelly, a chéad chorn buaite aige Andrew mar bhainisteoir agus is léir gur mór aige é.